Dia dhaoibh a pháistí! Ar ais arís, Donncha anseo agus inniu tá mé chun foghlaim faoi fiacla le cabhair ón eolaí. Léifimid an leabhar seo, feicfimid cad atá ann don fiacail, conas mar a dhéantar iad agus cén fáth gur cóir iad a ní i gceart. Tagaigí liom, léifimid an leabhar agus foghlaimeoimid rud éigin faoi fiacla! Fiacla folláine. Céadfhoilsithe ag Walker Books faoin teideal I Know Why I Brush My Teeth. Scríofa ag Kate Rowan, maisitheoir Katharine McEwen, Comhairleoir an Dr Angela Cropper is buíochas le Viv French. Ba í Máire Uí Mhaicín a d'aistrigh go Gaeilge agus ba é an Gúm a d'fhoilsigh an leabhar as Gaeilge. Féach ar Eoin ansin. A Mham! a bhéic Eoin. Gabh i leith anseo go gasta! Cad atá ort, a Eoin? arsa Mam. Nach bhfuil tú réidh do d'fholcadh fós? Féach! arsa Eoin go bródúil. Tá ceann de m'fhiacla ag bogadh. Féach seo í Mamaí ag teacht isteach agus an cat freisin. Tá gach éinne ag iarraidh an fiacail seo a fheiceáil atá ag bogadh. Ó, cad eile a fheicim sa ghrianghraf, sa phictiúr? Féach! Siorc mór ansin. Dineasár. Bád seoltóireachta. Ó, is lacha beag ag snámh sa bhfolcadh. Stán Mam isteach ina bhéal. Tá go deimhin, ar sise. Tá sí chun titim amach, nach bhfuil? arsa Eoin. Dúirt an fiaclóir go raibh fiacail mhór thíos faoin diúlfhiacail agus go bhfuil an fhiacail mhór ag iarraidh an fhiacail bheag a bhrú as a slí. Á féach seo pictiúr mór den, dos na fiacla. So sin an drandal, sin píosa a fheicimid. Cnámh an ghéill, ní fheicimid é sin, bíonn sé sin thíos faoin drandal. Sin an diúlfhiacail, ceann a bhíonn ag páistí. Agus féach an fiacail mhór thíos faoi, agus tá an fiacail mhór ag fás suas agus tá sé chun an diúlfhiacail a bhrú as an mbealach. Is fíor sin, arsa Mam, agus shín sí a scuab fiacal chuig Eoin. Ach ní thitfidh sí amach go ceann cúpla lá eile. Tar anseo agus glan na fiacla sin i gceart. Fós caithfear aire a thabhairt dos na fiacla, nach gá? A Eoin, tá i bhfad an iomarca den taos ansin agat, arsa Mam. Nach cuimhin leat an rud a dúirt an fiaclóir? Féach, an-chuid, tá sé lán. Is cuimhin, arsa Eoin. Dúirt sé nach gá ach ruainnín bídeach den taos fiacla mar go bhfuil stuf sa taos a dtugtar flúr air agus gur leor beagán den stuf sin. Féach, níl ann ach pointe beag. Agus is leor sin. Fluairíd an focal, arsa Mam. 'Sea, arsa Eoin, 'ach, a Mham, cad a dhéanann an stuf sin ar chaoi ar bith? 'Cabhraíonn sé leis na fiacla a choinneáil láidir, ar sise. 'Sea, tá an cat ag imirt leis an siorc agus tá an bád seoltóireacht anois istigh ar snámh san uisce freisin. Tá fiacla láidre agamsa, arsa Eoin. Níl poll ar bith iontu. Tá mórán poll i bhfiacla Aoife, atá i mo rangsa. Deir a Mam go n-itheann sí an iomarca milseán. Is dócha go n-itheann, arsa Mam. Aoife bhocht, ach ní hiad na milseáin amháin is cúis leis na poill. Ní aon chabhair ach oiread deochanna siúcrúla agus smailcbhianna. go háirithe muna nglanann tú na fiacla go minic. Ba chóir iad a ghlanadh faoi dhó sa lá, ar a laghad. Thaispeáin an fiaclóir dom an chaoi lena nglanadh, arsa Eoin. Féach! Osclaím mo bhéal go leathan. Sciúraím barr agus cúl na bhfiacla. Brúim an scuab siar is aniar. Ansin druidim m'fhiacla ar a chéile agus glanaim iad ar an taobh amuigh. Togha, arsa Mam. Ná déan dearmad do bhéal a ní le huisce glan nuair a bheidh tú críochnaithe. Féach, ag scuabadh is ag glanadh. Féach, agus tú ag dul timpeall, timpeall, timpeall, siar is aniar, ionas go mbeidh, go mbeidh tú cinnte go bhfuil siad go léir glanta i gceart. Stán Eoin ar a chuid fiacla sa scathán. Cén fáth, ar seisean, a gcoscann an scuabadh na poill úd? Mar go ngreamaíonn blúiríní beaga bia de do chuid fiacla nuair a bhíonn tú ag ithe, arsa Mam, agus mura nglanann tú na blúiríní sin tosaíonn baictéir ag obair orthu agus táirgeann siad stuf beag a ghreamóidh de do chuid fiacla. Plaic an t-ainm atá ar an stuf sin, arsa Mam. Ó, féach, sin iad ansin istigh ag fás ar na fiacla. Maireann baictéir ann agus cothaíonn siad iad féin ar an siúcra sna blúiríní bia. As sin tagann leacht láidir, aigéad, a chreimeann an taobh amuigh de na fiacla agus a dhéanann poill iontu. Ó, arsa Eoin, agus isteach leis sa fholcadán. An bhfuil deifir idir an taobh amuigh agus an taobh istigh? Féach, anois sin Mamaí atá tar éis dul isteach agus í ag iarraidh fáil réidh leis na baictéir atá ag fás ar na istigh sa bhéal. Tá, arsa Mam. Deifir mhór. Cruan atá sa chlúdach bán taobh amuigh. Tá sé chomh crua le hiarann. Go deimhin, 's é an cruan an t-ábhar is crua i do cholainn uile. Agus faoin gcruan, ar seisean, tá stuf cnámhach a dtugtar déidín air. Laistigh de sin arís tá bia na fiacla. Tá sé sin an-bhog agus tá a lán soithí fola agus néaróg ann. Ó, féach seo, sin, sin, sin an cruan, sin an chuid bán a fheicimid ar na fiacla, agus sin an drandal, áit a bhfuil sé greamaithe sa bhéal, an déidín, stuf saghas buí anseo, agus bia na fiacla, féach, tá saghas, tá néaróga ann, tá beagáinín fuil ann freisin, agus is gá aire a thabhairt don chruán. Má thugtar aire don chruán, Tá an fiacail beag ceart go leor. Tá a fhios agam faoi na néaróga, arsa Eoin. Is iad a insíonn dom cé acu atá rud fuar nó te nuair a leagaim lámh ar rud éigin. Sin gnó amháin atá acu, arsa Mam, ach insíonn siad duit freisin nuair a bhíonn pian ort. An cuimhin leat an uair úd úd a bhí poll i gceann de m'fhiacla féin agus bhí tinneas fiacla orm. Uch! arsa Eoin, tá súil agam nach mbeidh tinneas fiacla ormsa choíche. Tá súil agamsa freisin nach mbeidh. Sin é an fáth a gcaithfidh tú aire a thabhairt do do chuid fiacla. Ní fhásann na fiacla móra ach an t-aon uair amháin agus beidh ort a bheith ag brath orthu ar feadh do shaoil. Bíonn lacha ag snámh. 's Eoin á ní féin sa folcadh. An dtitfidh mo chuid diúlfhiacla uile amach? arsa Eoin. Titfidh, arsa Mam, ach ní thitfidh siad uile ag an am céanna. Fiche diúlfhiacail atá agat agus titfidh siad ina gceann is ina gceann laistigh de chúpla bliain. 'Sé an fáth, arsa Eoin, a dtugtar diúlfhiacla ar an, ar na fiacla atá agam anois ná toisc gur thosaigh siad ag fás nuair a bhí mé i mo bháibín. Ach ní báibín a thuilleadh mé. Sin é an fáth a bhfuil na fiacla móra ag fás. 'Cruinn ceart, arsa Mam. 'Dhá cheann is tríocha de na fiacla móra a bheidh agat. agus beidh a bhformhór agat faoin am a bheidh tú trí bliana déag. Ach ní fhásfaidh na fiacla forais go dtí go mbeidh tú níos sine ná sin. Chlaon Eoin a cheann. Sea, a Mham, go dtí go mbeidh mé i m'fhear mór. Cén fáth a dtugtar fiacla forais orthu? a d'fhiafraigh Eoin. Toisc go mbeidh tú níos sine agus níos críonna faoin am a fhásfaidh siad, arsa Mam. Tá ainmneacha ar na fiacla eile freisin. An bhfuil? arsa Eoin. Cad iad? Féach an cat ansin agus é tar éis dul ina chodladh go deas compóirdeach ar na tuáillí. Ó, seo iad na fiacla éagsúla atá againn inár mbéal, eh? Bhuel, tugtar clárfhiacla ar na fiacla tosaigh, Bíonn ceithre chlárfhiacail i lár baill, thuas agus thíos, 1, 2, agus 1, 2. Gearrann siad do chuid bia mar a dhéanfadh siosúr. Géaráin a thugtar ar na cinn ghéara atá cosúil le fiacla madra. Stróiceann siad an bia agus baineann siad greim as rudaí.

sin fiche diúlfhiacail. Sin an líon fiacail a bhíonn againn nuair a bhíonn muid inár bpáistí. Agus ansin titeann siad amach agus fásann na cinn eile, nach bhfásann? Chuir Eoin air a chulaith oíche. A Mham, ar seisean ansin, tá géaráin ag madraí. Ó, níl an cat róshásta leis an smaoineamh sin, an bhfuil. Féach na géaráin móra atá ar an gceann sin. Tá go deimhin, arsa Mam. Bhuel, tá a fhios agamsa ainmhí a bhfuil na céadta fiacail aige, arsa Eoin. Rinne Mam gáire. Cén t-ainmhí é sin? Searc! a bhéic Eoin. Is fíor duit, arsa Mam, nó ar a laghad ar bith bíonn na céadta fiacail ag searcanna áirithe. Agus an bhfuil a fhios agat seo, arsa Mam, bíonn siad i gcónaí ag cailleadh a gcuid fiacla agus iad ag cogaint a gcuid bia, ach leanann na fiacla orthu ag fás ar feadh a saoil. Úf, sin an-chuid fiacal agus iad chomh géar! Bhuel, arsa Eoin go dáiríre, ní chaillfidh mise ceann ar bith de mo chuid fiacla móra nuair a fhásfaidh siad. Maith thú! arsa Mam. Beidh fiacla breátha láidre áille agat mar sin nuair a bheidh tú i d'fhear mór. Rinne Eoin meangadh. Fiacla breátha láidre áille chun tusa a alpadh! Seachain an searc! Bhí sé chun a Mham a ithe! Ó, féach, seo pictiúr deas a tharraing Eoin dó féin, an é? Féach, béal oscailte, Feicimid na fiacla go léir, féach na cúlfhiacla thiar ar chúl a bhéil, thuas thíos, na clárfhiacla, cuimhin libh, sin iad na cinn atá chun tosaigh ansin, agus na géaráin, cinn atá saghas triantánach géar ansin, agus sin, sin, féach, pictiúr d'fhiacail ansin, féach, cruan, sin an píosa bán a fheicimid. An déidín, sin an saghas píosa buí atá ar an taobh istigh, agus sin bia na bhfiacaile, sin an áit ina bhfuil an néaróg agus an fuil. Ó, bhí sé sin suimiúil, nach raibh? Faoi na fiacla, ó, féach an searc mór ansin, agus ag caint le Mamaí. Slán tamall.